Fáilte mór gach duine seo. Is mise Jean Jean O'Neill is tá mé i mo chónaí Seaford anois ach is as Baile Átha Cliath mé agus nuair a thosaigh mé ag foghlaim an Ghaeilge is as Seaford sa pharóiste Loch an Oileáin agus nuair a thosaigh mé ag foghlaim an Ghaeilge fuair mé amach go raibh scoil Ghaeilge ann dhá chéad bliain ó shin agus fuair mé amach go raibh Pádraig Ó Loinsigh ann mar mhúinteoir ach ní raibh a lán eolas ag na daoine mar gheall ar Phádraig Ó Loinsigh agus nuair a fuair mé amach go raibh sé an méid obair ar son na Gaeilge bhí mé ag smaoineamh cén fáth nach raibh níos mó eolas mar gheall ar a chuid obair. So nuair a bhí mé ag caint le Emer agus an scoil samhraidh ag dul ar aghaidh, bhí mé ag caint faoi Pádraig Ó Loinsigh agus a shaol. So tá mé iontach sásta go bhfuil Brian Brian anseo agus beidh Brian ag ag caint faoi Pádraig Ó Loinsigh agus agus a chuid chuid chuid saothair. So ar ar dtús an bhfuil daoine just ag cur síos ar ar cur aithne oraibh féin just eh, tá Elaine an Elaine ar bhfuil le just cúpla rud a ar bhfuil le just cur síos tar- tar- tá tú ar mute yeah.

Stephan anseo. Hi Stephan. Ah, cad é mar atá tú? Stephan Ó Direáin atá ormsa agus, bhuel, ar ais arís in Éirinn le fiche bliain anuas. Chaith mé tríocha bliain ag dul thart fán domhan, so cuid is mó den domhan siúlta agamsa le fada an lá.
Bhuel, tá fáilte mhór romhat. Agus Micheál?
Micheál, Michael. Micheál, Micheál a Mhaoil, tá mé anseo in Ballysean, Talmhan Éis. Tá mé ag foghlaim Gaeilge. Rugadh agus tógadh mé in Machaire Rátha, Contae Doire fadó fadó. So I'm just tuning in for today.

faoin dhuine nó faoin scoil a bhí aige i Loch an Oileáin so tá mé ag súil go mór le seo mar sin. Agus mé fosta, so maith agat agus James James Berryman.
Táim i mo chónaí i gCorcaigh ach is as Doire mé, rugadh mé i nDoire agus níl fhios agam faoin fhear seo ach tá suim agam faoi sin.

Bhuel, bhuel, I just rud éicin a rá nó an bhfuil tú all right?
Is é sin é, níl mise cinnte, mise Mary anseo nó an bhfuil Mary eile ann?
No, just tusa Mary. Just me. Ó, go maith, lá scoile. Nó chonaic mé duine éigin ag teacht isteach agus shíl mé bhuel caithfidh go bhfuil Máire eile ann. Is mise Mary Delargy is as Doire mé áit ina bhfuil cónaí agamsa ach tá mé ag obair mar leabharlannaí cúnta i Leabharlann Halla an Línéadaigh i mBéal Feirste. Mar sin de, baint mhór againn le Pádraig Ó Loinsigh agus bheith as Loch an Oileáin, iar-leabharlannaí s'againne, John Killen fosta, agus foilsíodh níos mó na fiche bliain ó shin chuir muid Bolg an tSolair ar athchló agus sin an fáth a bhfuil spéis an domhain agam i bPádraig Ó Loinsigh anois. Ó iontach! Tá suim mhór agat

Is cosúil, bhuel, bhí suim i gcónaí agam sa Ghaeilge, cinnte. Bímse i mo chónaí anseo i Liatroim, taobh le Caisleán Uidhilín, agus bhí suim i gcónaí agam i gcúrsaí Gaeilge. Ach mhúscail an suim i bPádraig Ó Loinsigh nuair a bhí mé ag dul do chéim sa Ghaeilge ag Cúil Raithin agus bhí mé ag caint le an Dochtúir Diarmuid Ó Doibhlin ansin, go ndéana Dia trócaire air. So mhol seisean domh cineál fiosrú a dhéanamh agus tráchtas a dhéanamh ar Phádraig Ó Loinsigh ag an am sin agus ó shin chuir mé leis an méid eolais atá agam ansin agus yeah, tá mé breá sásta an eolas sin a roinnt le daoine a bhfuil suim acu ann.
Ó bhuel tá mise ag súil go mór leis ná. So tá tú ag déanamh cur i láthair ar YouTube ach tá tú ábalta taispeáint ar an Zoom anois nach. An dóigh a dhéanfaimid an caint seo nó

An bhfeiceann gach daoine sin?
Yeah, yeah, thank you, yeah. Yeah.
Aye.
Alright.
Creidim féin gur duine é Pádraig Ó Loinsigh nach bhfuair a cheart ná a chothrom riamh. Ní bhfuair sé aitheantas ar bith lena bheo agus ar bhealach tá smál an amhrais anuas air ó shin. Mithid deireadh a chur leis an scannal sin. Creidtear gur rugadh é sa bhliain 1756 i Loch an Oileáin. agus d'fhás sé aníos ansin. Ba i Loch an Oileáin a bhí scoil chlúiteach chlasaiceach á stiúradh ag muintir Uí Loinsigh le tamall maith de bhlianta roimh dheireadh an ochtú haois déag. B'é léann na Gaeilge agus léann na Laidine a chur chun cinn inti, agus is cinnte go bhfuair Pádraig oideachas agus oiliúint 21 ansin. Duine eile de na scoláirí a d'fhreastail ar an scoil seo ba ea an Dr Pádraig Mac Maoláin a bhí ina easpag ar Dhún agus Chonaire. Rugadh eisean sa pharáiste chéanna thart fán am céanna le Pádraig.

agus ag an deireadh deir sé, The last of that family who taught in Loughinisland was Patrick Lynch. Anois, ina mhórshaothar, the Irish language in Belfast and County Down, tráchtann Séamus Ó Casaide ar Tóraíocht na bhFíréan ar Lorg Chríosta, sin aistriúchán ar De Imitatione Christi le Thomas à Kempis, a rinneadh is cosúil i gContae an Dúin sa bhliain 1762. Deirtear gurb é an Dr Séamus Mac Póilin a scríobh é ach níl aon fhianaise ann le seo a chinntiú. Ach tá sé suimiúil ag deireadh an aistriúcháin seo tá liosta de na síntiúsóirí. agus tá Terence Lynch ó Loch an Oileáin luaite ina measc. Deir Ó Casaide gurb é seo athair Phádraig Ó Loinsigh atá luaite agus go raibh sé ina mhúinteoir scoile ansin fosta. Anois, duine de na síntiúsóirí eile ba ea an Dr Theolophysos McCartan agus ceapadh ina easpag ar Dhún agus Conaire é sa bhliain 1760, agus thug seisean a chuid seanmóireachta i nGaeilge le linn dó bheith ina shagart paróiste i Loch an Oileáin. thart san am chéarna. Cuireadh léann air in Ollscoil an Sorbonne i bPáras. Fuair seisean bás sa bhliain 1768 agus cuireadh i Loch an Oileáin é in aice le Séipéal Mhic Artain ansin. Ach tá sé suimiúil, bliain roimhe sin, 1777, shínigh Pádraig Ó Loinsigh Tiomna an Dr McCartan agus is é seo an chéad uair a luaitear Pádraig sna leathanaigh staire. Anois má bhogann muid ar aghaidh go dtí 1794, Bhí Pádraig ina mhúinteoir Gaeilge sa Belfast Academy agus i dtithe príobháideacha i mBéal Feirste. Bhí cumann rúnda de na hÉireannaigh Aontaithe sa chathair sin ag an am agus bhí nuachtán an Northern Star acu. chun tuairimí poblachtánacha a chraobhscaoileadh. Bhí an fógra seo a leanas mar chuid den eagrán nuachtáin a foilsíodh in Aibreán 1795, agus deir sé, 'An attempt to revive the grammatical and critical knowledge of the Irish language in this town is generously made by Mr Lynch. He teaches publicly

Such knowledge, we understand, could be easily acquired in three or four months by the assistance of Mr Lynch. Anois, bhí baint nach beag ag Thomas Russell leis an Northern Star agus é ina Éireannach Aontaithe. Bhí seisean ina leabharlannaí sa Linenhall Library agus am éigin i rith 1794 thug Pádraig Ó Loingsigh cuairt ar an leabharlann chun ceachtanna Gaeilge a thabhairt don Ruiséalach. Lean sé de na cuairteanna sin agus mhair an muintearas eadarthu go ceann roinnt blianta. Is dócha gurb é Russell a chuir Pádraig in aithne don Dr Whitley Stokes, Éireannach Aontaithe eile. Bhí seisean ina oide i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath ag an am. agus bhí sé ag ullmhú eagráin Gaeilge de Shoiscéal Naomh Lúcás agus de Ghníomhartha na nAspal agus d'fhostaigh sé Pádraig le cuidiú a thabhairt dó. Mar fhianaise air sin tá cúpla litir a scríobhadh chuig Russell. atá anois sa Russell Correspondence i Leabharlann Choláiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath. Is léir go raibh Russell ina idirghabhálaí ag Stokes agus an Loinseach. I gceann de na litir a scríobh Pádraig chuig Russell deir sé, 'I am proceeding on with the work

agus scríobh sé an litir sin i mí Bealtaine 1796. Anois, d'fhoilsigh Stokes an saothar sa bhliain 1799, agus is é seo a leanas an méid atá scríofa ar an leathanach teideal, An Soiscéal de réir Lúcas agus Gníomhartha na nAspal, The Gospel according to St Luke and the Acts of the Apostles. Tá dhá cholún ar gach leathanach, leagan Béarla ar thaobh amháin agus leagan Gaeilge ar an taobh eile. Tá foghraíocht Ghaeilge an Dúin le sonrú sa téacs, a bhfuil cló Rómhánach air. Is léir gur scríobhadh an leabhar seo don té a raibh léamh an Bhéarla amháin aige, ach is sampla maith é de Ghaeilge labhartha i gContae an Dúin ag an am, má ghlac Stokes leis an obair a rinne Pádraig Ó Loinsigh. Ní féidir a dhéanamh amach cé mhéad a bhí Stokes faoi chomaoin ag Pádraig óir níl a ainm luaite sa leabhar, ach níor rud neamhghnách é an uair úd. ag daoine mar Stokes gan méid a chomaoin do scoláirí bochta a admháil. Anois i mí Meán Fómhair na bliana 1795, bhí fógra san Northern Star go mbeadh irisleabhar beag, Bolg an tSolair, ar díol in oifig an nuachtáin. agus bhí an fógra seo ann Monday next will be published on first edition of Bolg an tSolair or The Gaelic Magazine agus ar an Luan ina dhiaidh sin i lár mhí Dheireadh Fómhair ina dhiaidh sin foilsíodh an chéad uimhir den leabhrán beag 120 leathanach. Bhí gramadach ann, foclóir, scéalta Fiannaíochta, cúpla aistriúchán ar amhráin Ghaeilge, paidreacha agus agallamh simplí Ghaeilge. Agus ba é Pádraig Ó Loinsigh féin a chuir an leabhrán amach.

Dealraíonn sé go raibh lámh ag Thomas Russell sa saothar go maith, mar bhí an méid seo scríofa sa réamhrá, When anything novel or out of the common track is offered to the public,

agus mar a fhuaimnítear í san am. Is mór an cosúlacht idir na habairtí in Bolg an tSolair agus iad a cuireadh i gcló i nGraiméar Neilson, An Introduction to the Irish Language, leabhar a cuireadh amach sa bhliain ocht déag agus a hocht. Ach ní de thaisme a tharla sé sin. I Rath Éamainn i bparóiste na Cille Móire sa Dún, mar a raibh a athair ina mhinistir Phreispitéireach, a rugadh William Neilson sa bhliain 1774. Agus measann Breandán Ó Buachalla ina leabhar féin I mBéal Feirste Cois Cuain go gcaithfidh sé go raibh an Ghaeilge ón chliabhán amach aige. Mar scríobh sé sin, mura raibh an Ghaeilge as a óige féin aige, agus ceapaim féin go raibh, is deimhnitheach gur fhoghlaim sé í sa scoil ar a cuireadh ar dtús é, an scoil a bhí ag muintir Loinsigh i Loch an Oileáin, agus is é Pádraig Ó Loinsigh féin an t-oide a bhí aige. Anois chuir Iontaobhas Ultach athchló ar an leabhar céanna sa bhliain 1990 agus sin an leabhar féin ansin, An Introduction to the Irish Language. a scríobh William Neilson ag an am sin. Níl Pádraig Ó Loinsigh luaite i leabhar Neilson, ach bhí an méid seo le rá ag Seán O'Donovan ina Irish Grammar féin a foilsíodh cúpla tamall blianta ina dhiaidh sin.

B'fhéidir nach raibh Pádraig páirteach go díreach i dtiomsú an Ghraiméir ach is follas gur bhain Neilson feidhm as obair Uí Loinsigh, go háirithe Bolg an tSolair. Is ionann cuid mhór rudaí sa bheirt acu, idir graiméar agus comhrá. Is róchosúil gurb é Neilson féin a chruinnigh agus a scríobh síos na 'familiar phrases and dialogues' atá mar chuid den leabhar féin. Anois, má bogann muid ar aghaidh go dtí an bhliain 1800. Bhí lámhscríbhinní a scríobh Peadar Ó Doirnín agus Pádraig Ó Pronntaigh á cóipeáil ag Pádraig Ó Loingsigh an bhliain sin. D'fhostaigh Samuel Coulter as Dún Dealgan é san obair seo. agus tá na lámhscríbhinní ar caomhnú in Iarsmalann na Breataine i Londain go fóill. I measc na lámhscríbhinní seo tá óráid a tugadh ar bhás Eoghain Uí Néill de Chlann Aodha Bhuí. a bádhadh in abhainn na Banna, An Bhanna in 1744. Ag tús an tsaothair tugadh, tugtar craobhsheanchas Eoghain agus a leithéid de sin agus ansin leanann an óráid. Anois tá aistriúchán Béarla ann a chuireann in iúl gurb é an Dr Séamus Mac Póilin a chum é, agus bhain an sagart seo le deoise Dromore le paróiste Eanach Cluana agus paróiste Kilbroney. Scríobh Dúghlas de hÍde.

filíocht agus amhráin agus dánta grá chomh maith. Tá scéal eile dar teideal 'Mac na Míchomhairle' agus tosaíonn an scéal seo leis na focail, 'Mise mac na míchomhairle. Muna gcualaidh sibh é ní miste daoibh fhiafraí díom an modh uaigneach aisteach air téigheam mé féin a sí. Anois creidtear gur chum Brian Dubh Ó Raghallaigh, file ó Chontae an Chabháin, an scéal seo i bprós agus i ndán ina ríomh sé ar na heachtraí a áiféiseach a bhain don mac mí-chomhairle. Anois chuir Seosamh Watson eagar ar an scéal ina leabhar taighde a foilsíodh sa bhliain 1969 agus tá an leabhar sin agam anseo, Mac na Mí-Chomhairle. Bhain sé úsáid as lámhscríbhinní Uí Loingsigh Ó Pronntaigh agus scoláire eile ó Chontae an Dúin, Eoin Ó Gribín an t-ainm a bhí air. Ba as Baile Mhic Criomhthain, lámh le Caisleán Uidhilín, eisean. Bhí léann na Gaeilge agus na Laidine ar Ó Gribín agus is cosúil gur sagart nó ábhar sagairt a bhí ann. Tá nóta beag ag taobh an láimhscríbhinn seo agus deir sé gur scríobhadh an macleabhar seo sa sráidbhaile le Pádraig Ó Loingsigh de réir trí phingin an duilleog nó dhá scilling an chairt, le húsáid agus ar chostas Máistir Samuel Coulter. Anois. Má théann muid siar giota beag, is féidir gurb é Thomas Russell a chuir Pádraig Ó Loingsigh in aithne do Edward Bunting, an fear a chuir an chéad cnuasach fiúntach de sheancheol na hÉireann ar fáil don phobal. Anois, bhí Bunting ina chónaí le muintir Mhic Reachtain, i Sráid Dhún na nGall nuair a tionóladh Féile na gCruitirí i mí Iúil 1792. Bhí Wolfe Tone i láthair ag an am céarna cé gur thug sé neamhaird de na rudaí a bhí ag dul ar aghaidh nuair a dúirt sé Strum, strum, and be damned. ach ba é an cuspóir a bhí ag lucht ceannais na feise seancheol traidisiúnta na hÉireann a bhailiú sula mbeadh sé rómhall. Tháinig cuid mhór cláirseoirí go Béal Feirste le páirt a ghlacadh agus mhair an fheis cúig lá. Ach bhí Bunting i láthair agus bhreac seisean síos nótaí na bhfonn. a shainiú. Tuigtear gur luadh go raibh feidhm leis na focail Gaeilge a chur síos chomh maith leis na foinn, agus ar an ábhar seo, ar an ábhar nach raibh Gaeilge ag Bunting, fostaíodh Pádraig Ó Loinsigh leis an tír a shiúl agus na focail a bhailiú. Ar a thuras don Loinseach is chuig muintir Mhic Reachtain a scríobhadh sé mar is i dteach Mhic Reachtain a bhí an obair á stiúradh. Anois tá litreacha, dialann agus leabhar na hamhráin. a bhain leis an turas ar caomhnú i Leabharlann Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste go fóill. Is sa bhliain 1802 a rinne sé an turas seo. Bhuail sé amach i mí Bealtaine ag tabhairt cuairte ar dheartháir Bunting i nDroichead Átha agus uaidh sin siar go Contae na Mí, an Cabhán, Fear Manach agus ar aghaidh trí Chúige Chonnachta. Anois, i gceann de na litir a scríobh sé chuig Seán Mac Reachtain, dúirt sé, I do not know how long this may take.

Is suimiúil an iarscríbhinn seo. Dealraíonn sé go raibh bean chéile Phádraig marbh ag an am sin. Is léir ar an dialann agus ar na litreacha go raibh Pádraig i gcruachás an chuid is mó dá shaol agus ar thaobh leathanach sa dialann tá an méid seo scríofa aige i nGaeilge Is trua fear folamh gan caraid. D'éirigh leis an Loinseach cnuasach mór amhrán a bhailiú agus nuair a tháinig imleabhar úr eile de chuid Bunting amach i 1809, Ní raibh tásc ná tuairisc ar na focail ann ná ní raibh admháil ar bith ann go bhfuarthas cuidiú ón Loinseach. Ach is cosúil gurb é, gurb eisean an person versed in the Irish language ar a dtráchtann Bunting ina Collection of the Ancient Music of Ireland. Anois, i mí Mheán an Fhómhair in ocht déag is a trí, fuarthas greim ar Thomas Russell ag na húdaráisí i mBaile Átha Cliath agus gabhadh é. Cuireadh faoi triail é i nDún Pádraig agus cuireadh scairt ar a lán fínnithe as Contae an Dúin agus is follas nach raibh fonn ar chuid acu fianaise ar bith a thabhairt ina aghaidh. Ina measc bhí Pádraig Ó Loinsigh. Coinnigh Pádraig siar an fhianaise toisc ardmheas a bheith aige ar Russell, fear a bhí riamh lách cineálta leis, a dúirt sé. Ach bhí Pádraig curtha i ngéibheann ar feadh coicise roimh an triail, on a charge of high treason, agus sa deireadh bhí air fianaise a thabhairt os comhair na cúirte.

agus ar ndóigh crochadh Thomas Russell i nDún Pádraig ar an t-aonú lá is fiche de Dheireadh Fómhair 1803. Is léir go raibh an Loinseach i mbaol bháis nuair a gabhadh é ach is dócha nach mbeadh sé ábalta Russell a shábhail ar aon dhóigh, cibé ar bith. Agus dúirt an Dr Séamus Mac Dómhnaill, nó The Brutus of Belfast mar a thugtar air ina dhiaidh sin, dúirt seisean, I need not dwell upon what passed soon after, when Patrick Lynch was apprehended and fixed upon to identify Russell. in which transaction Lynch was entirely blameless in my opinion'. I ndiaidh triail Russell, níl aon iomrá ar Phádraig Ó Loinsigh níos mó. Imíonn sé leis as leathanaigh na staire. agus níl aon teacht ar shaothar ar bith eile leis ó shin. Ní fios, ach de réir sheanchas na háite, d'fhill sé abhaile go Loch an Oileáin agus deirtear gur ann a fuair sé bás. I leabhar na paráiste tá an iontráil seo le fáil, Bás ar an seachtú lá is fiche de mí na Samhna, 1838. Pat Lynch, brother of Eliza. Níl rud ar bith eile scríofa ansin ach glacaim gur seo Pádraig Ó Loinsigh s'againne. Deirtear go bhfuil sé curtha i reilig an oileáin agus de réir na seandaoine ba ghnách le seanleac bheith ar an uaigh sin. Ach ar an ábhar gur tógadh Edward O'Toole le muintir Uí Loinsigh, fuair clann Uí Thuathail an plota le hoidhreacht agus thóg siadsan leac chuimhneacháin úr san áit i rith na seachtóidí. Le linn a shaoil, rinne Pádraig Ó Loinsigh méid beacht oibre ar son na Gaeilge agus ní bhfuair sé a cheart riamh lena bheo. Agus ar bhealach, Tá smál an amhrais air. Ní dóigh liom gurb é fianaise an Loinsigh a chroch Russell. Bhí go leor ar an láthair a raibh níos mó eolais acu. Tharla an Loinseach sáite i ngnóthaí polaitíochta nach raibh suim ar bith aige iontu. Ba scríobhaí agus fear léannta é agus dhíol sé go daor as a dhílseacht do chúis na Gaeilge. Is mithid athshlánú a dhéanamh ar a ainm.

So just ba mhaith liom just ag caint agus tá mé cinnte go bhfuil ceisteanna ag achan duine mar gheall ar an an an scéal faoi Pádraig Ó Loinsigh. Ach an chéad ceist nuair a bhí mé ag ag ag fáil amach mar gheall ar Pádraig Ó Loinsigh fuair mé amach go raibh an raibh beirt dhá Pádraig Ó Loinsigh mar tá sé scríobhte go raibh Pádraig Ó Loinsigh as Quin, Contae an Chláir

Ach sílim an meancóg a bhí déanta, agus bhí an meancóg déanta sna, sa leabhar Annals of the Irish Harpers, bhí sin scríofa ag Charlotte Millington Fox agus sílim go ndearna sise an meancóg, chuir sise an dá dhuine le chéile.

Pádraig Ó Loingsigh i Loch an Oileáin agus nuair a chuaigh mé chuig an tAthair Magee a bhí mar Sagart Pharáiste i Loch an Oileáin nuair a thosaigh mé ag fiosrú ar seo agus labhair mé leisean agus thaispeáin sé domh leabhar an pharáiste, Annála an Pharáiste agus sin áit a fuair mé amach bás Thomas gabh mo leithscéal, Pádraig Uí Loingsigh ag an am sin. Anois labhair mé le Éamonn Ó Tuathail ansin in Loch an Oileáin agus an gaol atá idir muintir Uí Thuathail agus Loingsigh, bhuel an scéal a thug sé domh agus fuair mé an fianaise chomh maith san Daonáireamh 1901 agus 1911 agus luaite ansin Tá fear ann darbh ainm Thomas Lynch agus sin an duine deireanach den sloinne a bhí ina gcónaí i gceantar Loch an Oileáin. Ach níor phós an fear sin riamh agus thug sé na daoine a bhí ina gcónaí i dteach s'aige an am sin ná col ceathar s'aige. Edward O'Toole, sin seanathair mhór Eamonn O'Toole atá ina chónaí i Drumgooland ansin anois, agus ar an ábhar nár phós Tomás Ó Loingsigh, ghlac muintir O'Toole seilbh ar an teach ansin ar Chnoc na Locha, sin áit a bhfuil an seanteach agus thug mé cuairt ar an áit sin thart fá fiche bliain ó shin agus bhí na sean na seanbhallaí, ballóga ann go fóill ar Chnoc an Locha. Sin díreach, má sheasann tú, tá fhios agat áit a bhfuil sean oileán agus an reilig ansin, má amharcann tú díreach trasna na locha ansin, tchífidh tú Cnoc na Locha agus sin áit, sílim agus creideann muintir na háite gur sin áit a raibh an sean scoil ag muintir Uí Loingsigh Cé nach bhfuil ann ach seanbhallóga ann fá láthair agus tá an talamh sin ag muintir Uí Thuathail go fóill, creidim.
Oh, sin iontach suimiúil. Ní raibh fhios agam go raibh sé go tháinig sé ar ais go Loch an Oileáin. Shíl mé go dtug sé a chuid saoil in Baile Átha Cliath. so um just sin iontach suimiúil go raibh sé ann. Agus an bhfuil aon, bhí tú ag caint faoin leic eh, cuimhneacháin, an bhfuil aon rud ann anois? Níl, um, ghlac, ghlac muintir Uí Thuathail sealbh ar, ar an, ar an uaigh ansin agus mm -hmm. níl, eh, de réir seanchas na háite, bhí seanleac ann ach um, Cuireadh ceann nua san áit chéanna agus cuireadh muintir Uí Thuathail san áit chéanna ansin. An rud a tharla anois le Edward, Edward O'Toole, bhí seisean, nuair a bhí seisean ina babaí bhí sé ina chónaí thall i Sasain le teaghlach s'aige agus fuair mamaí s'aige bás, agus d'fhill an clann sin ar ais go Loch an Oileáin agus roinn athair s'aige na páistí idir gaolta s'aige féin agus chuir sé Edward chuig deirfiúr s'aige a bhí pósta ar Patrick Lynch agus sílim gur sin Patrick Lynch mac Pádraig s'againne agus sin an gaol atá ann idir Muintir Uí Thuathail agus Muintir Uí Loinsigh, Creidim, níl muid róchinnte ach creidim gur sin an scéal.
Beidh mé ag caint, beidh mé ag caint leis. Tá tá an ceist, tá ceist eile agamsa but you know an bhfuil an bhfuil leat aon duine eile ag cur is ag ag cur ceist mar gheall ar ar ar an léacht agus an scéal?
Cén dáta arís a fuair sé bás? Bhuel, tá sin i leabhar an pharóiste ansin, Annála an Pharóiste. Deir sé sin 1838. 38. Níl rud ar bith cinnte gur sin Pádraig s'againne ach de réir na dátaí dealraíonn sé go bhfuil sin an duine céarna. Cén aois a bhí aige ag an am?
Bhuel, ag tarraingt suas ar trí scór bliain is a deich b'fhéidir, thart fá sin, seachtó bliain d'aois. An rud a tharla sa cheantar sin go díreach i ndiaidh an éirí amach, 1798, rinne na gíománaigh, agus go háirithe iad a bhaineas leis an Ord Buí slad ar an áit sin, idir Bhaile na hInse agus Iúr Cinn Trá, agus lean siad ar aghaidh, ag déanamh slad agus agus dúnmharaíodh a lán daoine san am sin fosta sa ceantar sin agus díbríodh a lán daoine, a lán de na hÉireannaigh Aontaithe amach as an ceantar sin fosta, go Meiriceá ach go háirithe agus go dtí an Astráil. Rud a bhfuil cur síos déanta ag Guy Beiner sa leabhar Forgetting on Forgetting nó cibé rud mar sin atá i gceist. Ach mar gheall ar sin tháinig an an tAcht Parlaiminte isteach 1828 agus sin Amnesty Act agus mar gheall ar sin níor cuireadh an dlí ar dhuine ar bith de na Yeomanry ach beirt le linn an ama sin. So is dócha go raibh sé in eagla a bháis ag an am. So b'fhéidir gurb é sin an rud a bhí ina fholach sa cheantar sin go bunúsach i ndáiríre.
Is cosúil go raibh eagla ar dhaoine fosta labhairt fá rudaí poilitíochta ag an am sin fosta. Ó bhíodh cinnte, bhíodh cinnte. Bhí sé thar a bheith contúirteach do dhuine ar bith a raibh baint ar bith acu, is cuma cén bhaint a bhí acu, leis na hÉireannaigh Aontaithe ag an am sin.
Sin ceart, yeah.
Agus duine eile, Ciarán, an bhfuil leat teacht isteach, Ciarán?
Sea, bhfuil taighde Bhriain ar fáil nó bhfuil aon phlean agat é a chur ar fáil go háirithe? Bhuel, scríobh mé an tráchtas seo, ceart go leor. Cuireadh i gcló é sa Seanchas Ard Mhacha, sílim gur 96 nó thart fán am sin, ach b'fhéidir go dtig linn é a chur amach Ar dhóigh éigin anois ar an idirlíon, yeah. Bheadh sin iontach agus bheadh sin iontach amach agus an ndearna tú staidear ar lámhscríbhinní Uí Ghripín agus mar sin?
Bhuel, luaigh sin agus ba bhreá liomsa bhí mé ag caint le Seán Ó Treasaigh agus dar leis níbh as, ní bh'amhlaidh sé mar aon de Chontae an Dúin i roinnt mhaith de na lámhscríbhinní. Ach ba bhreá liom, ba bhreá liom spléachadh a chur ar an saothar mé féin, luaigh tú go bhfuil Mac na Míchomhairle agus mar sin de ar fáil le feiceáil? Caithfidh mé a admháil nár, nár léigh mise na rudaí sin riamh? Bhuel, léigh mise an leagan atá foilsithe, ach ba bhreá liom níos mó a fháil amach faoi na scríobhaithe sin agus mar sin de. Agus ní amháin go mbeadh spéis agam féin iontu mar scríobhaí agus ins an Ghaeilge iontu féin ach sílim féin agus muidinne ag iarraidh an Ghaeilge a chur chun tosaigh i saol na linne seo i gCondae an Dúin go gcaithfidh muid scéal na Gaeilge sa chontae a dhéanamh níos láidre chun an ceangal sin a dhéanamh níos láidre mar mhóithím i ndeisceart Dhoire agus in Ard Mhacha Theas go dtuigeann na daoine ansin ceangal níos fearr, ceangal cineál nádúrtha so is dóigh go bhfuil an stuff seo acu.
Sin duine eile, Eoin Ó Gribín nó Eoiní Gribín a bhí i mbaol an phobail anseo de réir na seandaoine. Tá tráchtas déanta ag mo dheartháir ar Eoin Ó Gribín agus sin ábhar cainte eile am éigin eile b'fhéidir. Ach bhain, is cinnte gur bhain seisean le ceantar Liatroma anseo, Baile Mhig Riachain, de réir a chosúlachta. B'fhéidir gur bráithre Franciscan a bhí i gceist, nílimid róchinnte. ach de réir an léinn a bhí air bhí Laidin ar a thoil aige agus Gaeilge agus Gréigis b'fhéidir fosta agus is cosúil gur ábhar sagairt a bhí i gceist nó bráthair Franciscan b'fhéidir. Duine iontach suimiúil eile. Iontach.
Beidh mé ag súil go mór leis an chaint sin ar an bhliain seo chugainn mar sin.

an Dr McDonnell, bhí siadsan uilig i dteagmháil le chéile i mBéal Feirste ag an am sin. Ó cinnte go raibh, ó cinnte go raibh. Agus,
bhuel, tá fhios agam i ndiaidh triail Russell ansin, d'éirigh cairde McDonnell, d'éirigh cairde s'aige fuar leis mar gheall ar na heachtraí a tharla ansin. Creidim gur shínigh Mac Domhnaill cineál barántas nó arrest warrant nó rud éigin mar sin de chuid Russell agus thug sé airgead air sin, cé gur dhúirt sé ina dhiaidh sin agus tá sin le feiceáil ann, dúirt sé, I hadn't done it an hour but I wished that it was undone agus ansin. labhair sé faoi na heachtraí a tharla do Ó Loinsigh fosta agus mar gheall ar sin ar ndóigh tugadh The Brutus of Belfast ar McDonnell ina dhiaidh sin. Is cosúil. Go raibh maith agat Máire, tá an t-am ag dul isteach so Máire, ar aghaidh leat I just, bhain mé an-sult as an léacht sin ach bhí sé greannmhar. Thug mise léacht ar Bolg an tSolair cúpla bhliain ó shin sa leabharlann i mBéal Feirste mar dúirt mé do Mhac Gabhann Linenhall Library agus bhí cúpla duine as Contae an Dúin ann agus nuair a luaigh mé Pádraig Ó Loinsigh chuala mé ar chúl an tseomra that bloody traitor agus aye, that turncoat. Rud nach raibh mé ag dréim leis ar chor ar bith, mar shíl mé bhuel tharla sin níos mó ná dhá chéad bliain ó shin anois. Ach de réir cosúlachta tá an bharúil chéarna ag na daoine ansin go fóill. Agus just mar dúirt mé bhí sé cineál suimiúil agus rud nach raibh mé ag dréim leis ar chor ar bith.

fear a bhí an-ghníomhach in Conradh na Gaeilge agus ansin tháinig, tharla Éirí Amach 1916 agus thoisigh na litreacha ag caint ó Fhrongoch ins an Bhreatain Bheag sa Ghaeilge agus d'fhostaigh an rialtas Seosamh Laoide chun iad a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge agus ag an phointe sin ní raibh an méid sin tacaíocht ag na hÓglaigh ach Rinn is dóigh liomsa bhí fuair Seosamh Laoide é féin ar an taobh eile den stair agus níor chuala duine ar bith trácht air ó shin agus rinneadh dearmad glan ar gach ar gach rud maith a rinn sé. Tá's agam nach nach ionann an dá rud ach chuir shíl mise go raibh cosúlacht idir an dá scéal i gcónaí caithfidh mise a rá.

Dúirt mé, seans a bhí acu éalú as agus na gíománaigh ag dul thart ag an am sin. Agus dúirt Lord Cornwallis nuair a tháinig sé ar ais arís ó Mheiriceá sa chogadh sin nár bhuail sé le daoine chomh dona is a bhí na gíománaigh agus an tOrd Buí agus na rudaí uafásacha a rinne siad. So sin rialtas Shasana. Millteanach nach bhfuil. Aye. So agus luaigh tú sin sílim go bhfuair duine éigin an dochtúir sin eh, má fuair, fuair seisean airgead chun eh, chun fianaise a thabhairt sa chúirt. Eh, nó chuir sé airgead thug sé airgead do na yeomanry ag an am sin le cineál preab nó breab fá choinne duine ar bith a thug le cuidiú le Russell ag an am sin. Cé go raibh sé cairde le cuid mhór de na daoine céarna ach mar a dúirt sé ina dhiaidh bhí cineál, bhí sé bhí sé buartha go go raibh sin déanta aige, cuireadh, is cosúil gur cuireadh brú air sin a dhéanamh so Fuair sé Brutus of Belfast ina dhiaidh sin.
Ach ní bhfuair Páraic aon airgead. Níor ghlac Páraic Ó Loingsigh aon airgead. Ó no, ní bhfuair, no, no. Cúisíodh é ansin agus bhí sé istigh sa phríosún ar feadh cúpla sé mar nó níos mó agus cuireadh brú air fianaise a thabhairt ach sa deireadh nuair a thug sé fianaise dúirt sé go raibh sé cairdiúil i gcónaí agus bhí meas aige ar Russell mar chineál leithscéil is cosúil. Ach Tá sin i mbéal an phobail go fóill thart fá Loch an Oileáin agus bhí is cosúil ina dhiaidh sin bhí faitíos ar dhaoine caint fá dtaobh de na heachtraí a tharla. Níor tharla cath Bhaile na hInse ach cúpla bliain roimhe sin so mar a deir duine ansin, bhí na Yeomanry sa tóir ar dhuine ar bith a bhí baint acu le Russell nó leis na hÉireannaigh Aontaithe ag an am sin go fóill agus ní raibh sé deas dóibh. Agus an bhfuil fhios againn nuair a chuaigh sé ar ais go dtí Loch an Oileáin cad é a rinne sé mar saol gairmiúil?
Níl fhios againn. Níl fianaise ar bith ann. Níl fhios agam ar lean sé ar aghaidh leis an scoil scairte ansin nó cibé rud ach níl fianaise ar bith ann ach amháin an líne beag bídeach sin i leabhar an pharóiste go bhfuair sé bás in ocht déag tríocha a hocht agus sin a bhfuil ann.
Agus an bhfuil fhios cén uair a cuireadh deireadh leis an scoil sin? Bhuel, dúirt Seán O'Donovan i litreacha s'aige nuair a thriall sé an chontae sin thart fan 1830 nó thart fan am sin, 1834 bhí sé i gContae an Dúin, agus is cosúil go raibh an scoil ag dul ar aghaidh go fóill ag an am sin, Wow. Tá sé luaite ag Seán O'Donovan sílim. Um, so níl fhios agam an raibh Pádraig é féin i mbun na scoile ag an am sin nó nach raibh ach luaigh O'Donovan gur gurb é Pádraig an duine deireanach a bhí mar oide sa scoil scairte sin.
Agus an cheist dheireanach duitse, cad é mar a bhí an stát na Gaeilge i gContae an Dúin ag an am sin?
Bhuel, mar a dúirt mé ansin, nuair a thriall O'Donovan ar an cheantar sin, dúirt sé ó Shliabh Dónairt go Sliabh Crúibe chomh fada ó thuaidh ná Loch an Oileáin, sin an ceantar Gaeilge ag an am sin. So is cosúil go raibh Gaeilge á labhairt go forleathan agus sin 1830 nó 1834 sílim agus bhí Gaeilge láidir go leor. Ach luaigh mé ansin fá Pádraig ag cóipeáil lámhscríbhinní seanscéalta agus a leithéid de sin. Bhí cineál, bhí athrú ar an saol mhothaigh daoine go raibh an seansaol Gaelach ag imeacht agus go raibh saol Gallda ag teacht isteach agus rinne siad an-iarracht ag an am sin, go háirithe an uasaicme. Níl 's agam cérbh é Samuel Coulter as Dún Dealgan ach de réir cosúlachta gur duine den uasaicme a bhí i gceist ansin. agus daoine mar sin, mhothaigh siad go raibh an seansaol ag imeacht agus bhí siad ag déanamh cineál iarracht na seanscéaltaí agus na lámhscríbhinní seo a chaomhnú ag an am sin. So, yeah, ní saineolaí teanga mé. B'fhéidir go dtig leatsa labhairt le Ciarán faoi Ghaeilge Chontae an Dúin ag an am sin ach is cosúil go raibh Gaeilge láidir go leor ag an am sin sa chontae.
Bhuel sin roimh an Gorta, roimh an Gorta Mhór atá i gceist ar ndóigh agus cé gur cuireadh amach mar mhiotaseolaíocht é ag na hAontachtaithe fríd na bliantaí nár tharla faic i gCúige Uladh, ní fíor sin ar scor ar bith. bhí sé go dona i gcuid de, mar shampla in Ard Mhacha is ar bhonn mar sin, bhí sé go dona agus díbríodh amach as an ceantar sin a lán de na daoine mar gheall ar an Gorta Mhór.
Bhuel sula gcríochnóidh muid an bhfuil leat aon duine eile ag teacht isteach, tá Elena and Barry agus duine beirt, Anne, Anne's iPad. So. Ok. Well listen, am speisialta go raibh míle míle maith agat Eimear tá mé an-sásta gur chuir mé ainm Pádraig ó ansin uilig agus go bhfuil seans againn ag teacht le chéile agus an léacht sin éisteacht bhí sí go hiontach agus go raibh míle míle maith agat a Bhriain